Ar smaoinigh tú riamh faoi do chuid cearta agus tú ag siopadóireacht? Rinne muide togra ranga le deireanas, áit a ndearna muid taighde maidir lenár gcearta mar thomhaltóirí. Is tomhaltóirí iad daoine nó eagraíochtaí a cheannaíonn earraí nó seirbhísí le n-úsáid go pearsanta iad féin. Mar shampla, is tomhaltóirí muide nuair a cheannaíonn muid earraí, bia agus fónanna. Ach seo an rud atá suimiúil. Is tomhaltóirí freisin muid nuair a íocann muid le haghaidh seirbhísí ar nós an bus, creidmheas don fón agus an gruagaire. Mar a tharlaíonn sa lá atá inniu ann, tá muide in ann ceannacht ins na siopaí nó ar líne. Is cuma cé acu, tá cearta tomhaltóra a'inn. Meas tú céard iad na cearta tomhaltóra seo? Fuair muid amach go bhfuil dlí áirid ann a thugann ár gcearta dúinn. An chéad cheart atá ainn, mar thomhaltóirí, ná go mbíonn mianach an mhargaidh ins na hearraí. I bhfocla níos simplí, is gá go mbeadh cuma mhaith ar an earra agus é ar chaighdeán a bheifeá ag súil leis bunaithe ar an bpraghas a d'íoc tú air. Is gá go mbeadh earraí oiriúnach don fheidhm atá ceapthaí dhóib. Ciallaíonn sé seo gur chóir go ndéanfadh an earra an rud a bhí ceapthaí dhó. Ba chóir, mar shampla, go ndéanfadh tóstaer arán a thóstadh. Ba chóir go mbeadh earraí a cheannaíonn muid de réir aon cur síos a léiríodh dúinn maidir leob. Mar shampla, má tá uiscedhíonach scríofa ar lipéad cóta, ba chóir go gcoinneodh sé amach an bháisteach. Má cheannaíonn tú earraí bunaithe ar sampla ar nós bia, cumhrán nó péint fiú. Nuair a thugann tú abhaile é, ba chóir go mbeadh sé díreach ar nós an sampla. Muna bhfuil, is fadhb é le réiteach. Tá cearta tomhaltóra ainn, ní amháin agus muid ag ceannacht earraí, ach freisin nuair a íocann muid ar sheirbhísí. Ciallaíonn sé seo go gcaithfidh na scileanna cuí a bheith ag an té a íocann muid chun an tseirbhís a dhéanamh dúinn. Agus nach ndéanfar aon dochar d'aon ní. Caithfidh siad freisin cinntiú go leanann siad na rialacha maidir le hearraí, mianach an mhargaidh a bheith san ábhar a úsáideann siad, mar shampla. Céard a tharlaíonn má tá earraí lochtach nó muna bhfuil an obair seirbhíse ar chaighdeán sách maith? Bhuel, deireann an dlí go raibh muid i dteideal sásamh a fháil. Ciallaíonn sé seo go bhfuil ceart ainn ar aisíoc, sé sin ár n-airgead a fháil ar ais,

Tá ceart ainn ar aisíoc muna gcuirtear na hearraí chugainn taobh istigh de thríocha lá. Tá sé de cheart ainn earra a chur ar ais má athraíonn tú d'intinn. Tá sé seo difriúil go cheannachán sa siopa mar sa siopa tá tú in ann an earra a sheiceáil amach, rud nach bhfuil tú in ann a dhéanamh dháiríre ar líne. Is féidir leat cealú a dhéanamh ar chonradh seirbhíse a shocraíonn tú suas ar líne, taobh istigh 14 lá. Sampla dó seo ná nuair a cheannaíonn tú árachas ar líne don fón. Tá sé de cheart agat rud lochtach a chur ar ais, díreach mar atá dá gceannódh tú i siopa é. Ar cheannaigh tú riamh ceol nó leabhar ar líne? Nó fiú gur chliceáil tú an cnaipe ceannachán in-app sa gcluiche is fearr leat? Bhuel, ba chóir don soláthraí é a bheith aibhsithe agus soiléir nuair a bhí an ceannachán ar thí tarlú, agus ba chóir go ndéanfaí do chearta soiléir dhuit. Le linn an taighde, fuair muid amach go bhfuil freagrachtaí orainn chomh maith le cearta a bheith againn. Ciallaíonn sé seo go bhfuil páirt le n-imirt againn féin chun a bheith mar thomhaltóirí ciallmhaire. Tá sé suas againn féin a bheith ar an eolas maidir lenár gcearta tomhaltóra, chomh maith le cén uair agus cén chaoi a bhfuil muid in ann iad a chur i bhfeidhm. Ba chóir dhúinn cuartú thart agus muid ag ceannacht earraí nó seirbhísí chun an margadh is fearr a fháil maidir le praghas agus mianach nó cáilíocht. Ba chóir dhúinn freisin beagán taighde a dhéanamh sula gceannaíonn muid le cinntiú go bhfuil an t-eolas uiliug ainn. Má tá clamhsán ainn maidir le earra nó seirbhís, is gá dhúinn cruthúnas ceannachán i bhfoirm admháil nó ráiteas bainc a bheith ainn. Is cuma céard a cheannaíonn muid, tá bealach ar leith chun é a úsáid. Má thiteann an fón síos sa leithreas uaim nó má laghdaíonn an T-léine sa níochán, is ormsa atá an locht agus ní ar an siopa. Níl mé i dteideal aon sásamh. Chomh luath agus a thugann tú faoi deara go bhfuil locht ar an earra nó seirbhís, ba chóir dhuit do chlamhsán a chur in iúl don díoltóir nó lucht seirbhíse chomh luath agus is féidir. Fuair muid amach faoinár gcearta agus freagrachtaí ó dhá ghníomhaireacht tomhaltóra. Sin iad an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí, nó an CICT, agus Comhlachas Tomhaltóirí na hÉireann, nó an CTA. Is eagraíocht é an CICT atá bunaithe ag an rialtas agus a ritheann an suíomh idirlín consumerhelp.ie. Sé'n aidhm atá leis ná go bhfuil cosaint ag tomhaltóirí, go bhfuil siad ar an eolas maidir lena gcearta agus go bhfuil díoltóirí agus lucht seirbhíse ag gol de réir an dlí. Bhunaigh grúpa tomhaltóirí Comhlachas Tomhaltóirí na hÉireann ar mhaithe le tomhaltóirí, trí labhairt ar a son agus aird a tharraingt ar nithe a bhí ag cur isteach orthu. Breathnaigh, is cuma cén aois muid, tá cearta agus freagrachtaí againn. Má tá muid ar an eolas maidir lenár gcearta agus freagrachtaí tomhaltóra, cinnteoidh sé sin go bhfaighidh muid an margadh is fearr dár n-airgead.